donc halisa an bɛ fɛ ka kibaruya di an ma dimɔgɔ kan halisa wala alhamdulilayi donc n y'a f'i ye cogo min na dimɔgɔ ye kabako fɛnba de ye danfɛn don min garisigɛ diyara kosɛbɛ a bɛ wolo 24 heures kɔnɔ a bɛ bange 24 heures kɔnɔ a bɛ tila ka fatu 24 heures kɔnɔ alahu akubar maintenant dimɔgɔ de i tɛ dimɔgɔ de yɔrɔ si ne bɛnkɛ ye f'a ka sɔrɔ hadamaden de bɛ yen fo hadamaden ka kɛ yen Oui. dimɔgɔ bɛ sɔrɔ ka kɛ yen dimɔgɔ bɛ sɔrɔ ka kɛ. Donc, dimɔgɔ bɛ hadamadenw yɛrɛ de nɔfɛ dimɔgɔ bɛ non hadamaden yɛrɛ de ye dimɔgɔ ye parce que dimɔgɔ ti yɔrɔ si ni adamaden ti kun jumɛn na i b'a la jateminɛ fulaw fulaw minnu bɛ bagan gɛn kɛ mhm. n'o tulo bɛ ne na sisan c'est à dire yɔrɔ dimɔgɔ bɛ tugu misiw ni sagaw kɔ mais ni misigɛnna bɔra sagaw ni misiw kɔ dimɔgɔ b'u kɔ wolowolo de bɛ tugu akubar misiw bɛ kungo kɔnɔ ka taa dimɔgɔ gurupuba b'u kɔ ni fulakɛ bɔr'u kɔ ti dimɔgɔ b'u kɔ fulakɛ mana gɛrɛ misiw la de dimɔgɔ bɛ gɛrɛ misiw la alahu akubar hmm, hmm. donc dimɔgɔ n bɛ se ka kabako fɛn saba f'i ye dimɔgɔ la bisimila i y'a fɛn fɛn kɛ kiri mago b'o de la a daminɛ na dɛ mago b'o de la a fɔlɔ awɔ mɔgɔ min bɛ yen ni maa si t'i fɛ mɔgɔ si t'i fɛ mɔgɔ si tɛ maa min fɛ maa min ma ka go maa si t'a fɛ

k'a fɔ ala bɛɛ n'i ka dugawu kɛ cogo ne kɔni b'a da cogo ne b'a fɔ ala mɔgɔ min ko k'a tɛ fara na fiye ne ye dimɔgɔ in da cogo a da ten
alahu akubar
karamɔgɔkɛ n'i ye dimɔgɔ su don n'i jugu tɔgɔ ye a yɛrɛ bɛ su caman don alahu akubar o ye fila ye bama dimɔgɔ b'a d'i ma joli banbali

N bɛ fɛ k'a jalan dɔrɔn de di fo an ka se tubabu ma walima an kana se ala tɔgɔ ma fo an ka se fɛn dɔ ma sinon an tɛ se k'a jalan d'i ma Awɔ. garisigɛ la k'a sɔrɔ an ma se fɛn dɔ ma. D'accord. Bon sisan n'an bɔra dimɔgɔ la Ɔhɔn. fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko sirantɛrɛ Oui.
a nin fɛn in ma ka go so kɔnɔ sa o bɛ mun kɛ nafa b'ale la wa ou bien ale ye mun ye

Parce que n'i y'i tɛgɛ don a tɛgɛ n'a y'i fo Anhan n'a tilal'i foli la Anhan n'a y'aw sigi Anhan i b'a jateminɛ a tɛ heure 1 sɔrɔ Anhan a sigilen bɛ yɔrɔ min a tɛ wuli dɛ Anhan a sigilen bɛ yɔrɔ min na a ye ko o ko k'i kama a b'a bɛɛ fɔɔnɔ k'a bɛɛ bɔ a da kɔnɔ a b'a fɔ a b'a bɛɛ fɔ ee a ye ko o ko k'i kama min ka ɲi min man ɲi a b'a bɛɛ fɔ o yɔrɔ la a sigilen a tɛ wuli Alahu akibar Alahu akibar o tɛ kelen ye o ye kelen ye a bɛ kaba ban kaba banbali

karamɔgɔkɛ muso min ye kɛɲɛ kɛ pewu kɛɲɛ ka muso bɛɛ muso ɲini fo ka dɛsɛ a la bɛɛ y'a ɲini fo ka dɛsɛ a la e k'i jija i ka sirantɛrɛ sɔrɔ a dafalen i k'a kudu k'a kudu a da kɔnɔ n'i ye sirantɛrɛ kudu sirantɛrɛ da kɔnɔ ni muso muso ye k'a dɔn ka datugu saya de bɛ minɛ muso n'a muso ma taa kaburu a tɛ fara

ahan mais n'a bɛ so la a tɛ maa siri n'a bɛ so la nɔgɔ de don kuma filɛ sinikɛli est ce que o n'ale bɛ da i ka so kɛmɛ bɛ k'o kɛ ayi est ce que o bɛ da i ka so ayi o tɛ ne ka so sisan ale bɛ yen toujours ni nɔgɔ de bɛ yen quoi ni so bɛ yen mɔgɔ tɛ ka équiper so la so tɛ ka nettoyer a tɛ ka jɔsi donc ale bɛ na so kɔnɔ a bɛ nɔgɔ o ye tiɲɛ ye mais ale b'ale dɔn wa f'a sen ka ca tan si caman ye fila de don dɔ b'a kɛ jɛman ye k'a nɔrɔ kogo la ayi jɛma la ayi jɛma
balani fɔlaw b'a tigɛ bien ka wo bɔ balanbara la k'a nɔrɔ a la bafulu bɛ na balanbara la siga t'a la n b'o dɔn o ye kumalan de ye c'est à dire hadamaden dɔw de bɛ yen o kumakan bɛ tiɲɛ n'u bɛ to kuma na kumakan bɛ sisi mɔgɔ minnu ye artiste ye awɔ dɔnkilidalaw awɔ ani wajulikɛlaw awɔ minnu bɛ to waju la n'u kumakan bɛ minɛ u la a bɛ minɛ ni kumakan bɛ minɛ u la dɔrɔn min bɛ nɔrɔ kogo la awɔ i b'ale de ɲini k'a bɔ n'i y'a mɔ hali n'u ye dɔnkilidala kan minɛ n'i y'a bɔ kogo la dɔrɔn k'a di dɔnkilidala ma n'u y'a bila a y'a don a da kɔnɔ k'a mɔ k'a ji kunu yɔrɔ la a kan bɛ labila yɔrɔ bɛɛ cɔp

tout temps ratata non an tɛ yen ah, non an tɛ yen an tɛ an tɛ yen ka fɛn dɔ fɔ k'a tɔ to an kɔnɔ an tɛ yen quoi halisa babuguni kulela la o alhamdulilayi kulela min na o kɔrɔ ye i y'o patron de ye babuguni ne bɛ ne ye kabako dɔ kɛ ni babuguni hali bi a bɛ la hali bi ne wolodugu n'o ye kun ye hali bi a bɛ lakali a bɛ lakali

muso ye ji min a kan bɛ ka min fi a ka bon hakili ma kɔ muso ma miniti duuru k'a den wolo fo den bo fo k'a golo bunaki bunaki ka bɔ a la alahu akubar o ye babunin ye donc babunin y'o kɛ n ɲɛna donc ne y'a ye ni tintɔ babu ti ma yɔrɔ dɔn ni tintɔ ma yɔrɔ dɔn ne bɛ babunin de ta k'a di bila ji la fo k'a bɔ ji la o ji de di tintɔ ka mɔgɔw ma nka i t'a dama kan babunin yɛrɛ tɛ dɛ ka babunin bila ji la dɔrɔn k'a bɔ k'a di tintɔ ma n'a y'a min ka sɔrɔ a ma don takisi la n'a don takisi kɔnɔ a b'a wolo a b'a ti sa kan o dɔn babu la n bɛ fɛn caman de dɔn babu la o ye fila de ye ne saba de tun bɛ ayiwa saba don wa saba o don ayiwa baasi t'a la ɛɛ an bɛ tɛmɛ fɛn dɔ bɛ a cɛ ka ɲi dɔw b'a fɔ a ma ko mulugu dɔw k'a ma ko sakɛnɛ
ayi kɔfɛ kɛra sa sakɛnɛ muso dɔw de bɛ yen u ka furu bɛ ɲini ka sa parce que nege t'u la muso dɔw ka furu sara kaban kaban nege t'u la u cɛw yɛrɛ bolo muso ninnu bɛ jɛnɛya kɛ ka sɔrɔ u tɛ jɛnɛya nege yɛrɛ t'u la nege yɛrɛ tɛ muso ninnu na sakɛnɛ

n bɛ dɛdɔ sakɛnɛ berete surukɛ bɛɛ ko mɔgɔ tɛ kɛ fɛn n'i ye sakɛnɛ kɛ k'a ko a bɛ kɛ fɛn dɔ ye bɛɛ b'a ye alahu akubar o tuma sakɛnɛ ye ko sɔrɔba ti sakɛnɛ na mais n bɛ wusulan dɔ dɔn sakɛnɛ na ni misi bo ayiwa bisimila bama bisimila
bisimila

ale de ye kodɔnnabaw u b'ale de dakala in tigɛ ka tɔri nɛn k'a la k'a di adamaden kumabali ma
m'a faamuya bama m'a faamuya dɛ
tɔri nɛn i b'a dɔn dɔnni dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɛli man ɲi parce que ala de b'a dɔn a bɛ ko kɛ min kama ala de b'o dɔn

han ee min ala ka dɔnni bɛɛ bɛ tɔn na ɔhɔ donc solo n b'o dɔn solo la mais n bɛ garisɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔn solo garisɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ garisɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ min tɛ pan fiyewu ka bɔ adamaden kɔ b'a dɔn solo alahu akubar bisimila i bɛ solo ɲini dɔrɔn a kuturu n'i ye solo kuturu sɔrɔ u b'a fɔ yiri dɔ ma ko sunsunfin i bɛ sunsunfin ladɔn ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan ka solo k'a la ka susu ka su k'a ni solo kuturu ka susu ni ɲɔgɔn fo ka taa nugu y'a ni solo kuturu susu ni ɲɔgɔn ye fo ka taa nugu i b'a da tile la fo ka taa ja n'a jara i bɛ bara ka ne ka

a ye siribe ci cogo tɛ na a t'i yɛlɛma wuli cogo la berete an b'i fo an ye miniti bi saba sɔrɔ an bɛ nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma
fɛn min ye professeur gawusu kalilu berete ni mɔgɔ mago b'a la sigiyɔrɔ bɛnnen don fɛn min ye sotuba ma sɔrɔdasiw ka logement yɔrɔ a sigilen bɛ yen n'i mago b'a la i bɛ wuli ka taa n'i ye bulkasunbugu tournant tɛmɛ i bɛ taa tɛmɛ station total la i gauche fɛ i bɛ tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ station shell o b'i kininbolo fɛ o yɛrɛ kɛrɛda la i kɔrɔ karenin bɛ yen i bɛ don o fɛ i donna o gudɔrɔnnin fɛ dɔrɔn i bɛ ɲininkali kɛ ko larabi hali n'i ye ɲininkali kɛ station na ko larabi bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn donc i bɛ i nana a b'i gɛn aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen bon n'i ma se ka a sɔrɔ olu la i bɛ weleli k'a ka nɛgɛjuru sira la a ka nɛgɛjuru sira o ye 77 01

n'i taara i b'i tɔgɔ sɛbɛn ni mɔgɔ min ko k'i bɛ kɔnɔni kɛ neuf heures ko ka taa larabi nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ maa min b'i ɲɛ a ka ca maa mugan ni kɔ ou bien maa kɛmɛ ni kɔ ye donc o ɲuman ye min ye i ka soli ka taa joona ka t'i ka nimoro ta a ka tɔgɔ sɛbɛn sara waa kelen ani kɛmɛ ni tan ni kelen donc n'i ye o sara n'ala sɔnna i ka carte bɛ d'i ma ani membre carte de membre o ye kɛmɛ fila dɔnku n'i taara pour que i k'a faamuya n'i taara o laada de bɛ yen ale fɛ yen hali n'i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a yɛrɛ ka mɔgɔ ye i b'o sara fɔlɔ i bɛ don hali lalabi b'o segin i ma a b'o segin i kɔni b'o dɔnku an bɛ se ka min fɔ o y'o ye fɛn min ye basaro ye an bɛ taa e fan fɛ yanni sɔɔni cɛ an bɛ segin ka na tugun lala ni abi den nɔfɛ an tɛ tila a la